foli tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a ɲini bɛɛ fɛ u ka nin video partager kosɛbɛ k'a sababu kɛ fayida minnu b'a kɔnɔ ani nafa min b'a kuma na o tɛmɛnen an b'a ɲini jabaru masa fɛ a k'an ka ba maliba a k'a bɔ bolo la an b'a ɲini maliyɛnw fɛ u bɛɛ ka u haminanko siri u ka sarakatu ani u ka alabato u ka seliw la ala ka mali bɔ a jugu bolo ala ka kunkɔrɔta di mali ma ala ka basigi d'a ma ala ka sɔrɔko yiriwa a kɔnɔna na mamadu kanu kosɔn salalahu alayihi wasalamu donc o tɛmɛnen bi an ka babu an bɛna boli ala tɔgɔw kan donc an b'a daminɛ ala tɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min na bi o de ye alahu ye donc alhamdulillah thème yɛrɛ le secret du nom allah gindo min bɛ alahu la an bɛ min dɔn an ka dɔnta fitinin na an bɛna o kilan an ni jama cɛ ɔ o gindo kilantɔ la an b'a ɲini jama bɛɛ fɛ k'u k'u kulomasigi donc alahu a bɛ dɔnniya de di adamaden ma a bɛ kuma ni dɔnniya ye a bɛ yeli kɛ ni dɔnniya de ye a bɛ mɛnni fana kɛ ni dɔnniya ye alihamudulila an ko mɔgɔw k'u hakili to a la alahu ko fɛn min b'a la n'o dɔnnen don n'o tɛ yɛlɛma ni sitanɛ tɛ se k'o yɛlɛma o de ye la ilaha ilala muhamadu rasululayi salalahu alayihi wasalamu donc bi thème ye alahu o ye jumɛn ye o kɔrɔ de ye alahu donc nin y'a faransɛlama ye donc n'an ko k'an bɛ don alahu kɔnɔ an ka video tɛmɛnenw na an delila ka alahu ka fɛn caman di a kan donc alahu yɛrɛ kɔrɔ ye ko nɔrɔ nɔrɔ min bɛ yen ni dan t'a la donc an bɛna mun di a lɛtiridenw kan maa min bɛ yen n'a bɛ alahu zikiri n'a b'a zikiri a b'a zikiri ni dusukun ye nin yɔrɔ in na an bɛ bɔ zayira kɔnɔ n'o ye dɔnni yeli ye ka na don dɔnni yebali kɔnɔ n'o ye batun ye batun kɔnɔna na n'o de ye dɔnni yɛrɛ yɛrɛ ala ye fɛnw da ka dɔw bi ye dɔw ti ye donc minnu ti ye an bɛna don o kɔnɔna na ani minnu bi ye alihamudulila n'i y'a ta k'a lajɛ alahu a b'a kɔnɔ mɔgɔ min bɛ yen n'a ye kɔlɔsi ta n'a ko ya alahu an b'o bɛɛ fɔ a ko a a a donc n'a a tigi y'o fɔ kɔlɔsi la donc o de o baraji dun ye joli ye n'a y'a fɔ a da la k'a fɔ a dusukun na ka limaniya n'a ye a bɛ k'a fɔ a baraji min b'a la ala ko k'i ka ɲɔkisɛ n'o ye keninge kisɛ i b'o o den mugan ani wolonwula i b'o de dan dugukolo la n'i y'a dan dugukolo la olu mana falen olu kunkolo i b'olu tigɛ i b'o gosi o kisɛ k'i ka t'o da dugukolo la o n'o ye keninge mun di olu kunkolo de bɛ taa bɛn a baraji ma donc normalement mɔgɔ min bɛ n'a ye a fɔ a dusukun tilennen don dusukun kɔnɔna na donc a hakili k'a tasi ka taa ala la a bɛna baraji min sɔrɔ o bɛ bɛn o ma o bɛ jurumu caman de ko safinɛ de don jurumu kama o tɛmɛnen an bɛ na la la mɔgɔ min bɛ n'a ye la fɔ batini kɔnɔna na i bɛna baraji joli sɔrɔ a dusukun na a n'a a hakili la k'a tasi ka taa ala la ko la la la donc n'i y'o fɔ o bɛ jurumu caman de jɔsi ka bɔ i ka ɲɛnɛmaya la baraji min fɔla la ala ko k'ale bɛ fo kurusiw olu sanfɛ ka bɔ kurusiw la ka na larosi la ka bɔ larosi la ka na kabakolo wolonfila na ka bɔ kabakolo wolonfila na ka na dugukolo kan ja dugukolo de sigilen don danfɛn dɔ de kan n'o tɔgɔ ye bakara n'a bɛ f'o ma misi donc a sigilen don misi biɲɛ kan o misi o fana sigilen don fara dɔ de sanfɛ o fara o sigilen don jiri dɔ de sanfɛ o jiri fana o bɛ ji dɔ de cɛ la o ji o fana donilen don ni jɛgɛ dɔ de ye o jɛgɛ fana gardelen don ni soso ye ka bɔ kurusiw la ka taa bila fo jɛgɛ in ɲɛkili la jurukisɛ sanu na o de bɛ taa bɛn la ma o bɛ jurumuba caman de yafa ka bɔ mɔgɔ ka ɲɛnɛmaya la donc o ye la fanga ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fangaba bɛ alahu la n'an bɔra an bɛ na hu la donc n'an nana hu la ala ko ni mɔgɔ min bɛ hu k'o fɔ o bɛ jurumuba caman de zikiri baraji min b'a la hu fɔko kelen de bɛ bɛn danfɛn fɛn fɛn dala dugukolo kan olu sifuru ni mɔgɔ t'o dɔn donc olu sifuru bɛ bɛn mun ma o de baraji bɛ alahu hu ma donc nin bɛ jurumuba yirika de yafa n'o ye hu ye misali la jɔni bɛ cɛncɛn minnu bɛ dugukolo kan jɔni b'a da dɔn cɛncɛn kisɛ kelen o kelen o kɔntelen ka fara danfɛn bɛɛ kan donc o de bɛ taa bɛn hu ma donc nin kɔrɔ b'a yira k'a fɔ adamaden o adamaden n'i y'i sɛmɛ hu la n'o ye ala tɔgɔ ye donc a mankutu tɛ a ye tɔgɔ min nati kuranɛ kɔnɔ ka tɔgɔ min fɔ a ka jɔn sanumanba ye n'o ye muhamɛd salalahu alayhi wasalam donc o de ye alahu ye ale de ka bon ni bonya baden ye ale de ye nɔrɔ so ye nin yɔrɔ la fayida min b'a kɔnɔ n'an b'o fɔ jɔn ye an b'a fɔ jɔn ye fɔlɔ ko fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw kun bɛ cogo min na donc bi mɔgɔw n'aw kɛla ten ala fana b'aw lajɛ mais n'an ma kɛ ten ala t'aw lajɛ dɛ an b'a fɔ bɛɛ ye k'u ka gulɔki de bɔ k'a da pour que u denw u balimaw u sigiɲɔgɔnw u ka siriw la diɲɛ na u k'u bɔ fili la u ka siri u la lahara u ka u kisi k'u tanga ni ala lahɔrɔma ye ni mahamadu lahɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam donc fayida min b'a kɔnɔ diɲɛ ko o ko bɛ yen n'i kamana ganna a la diɲɛ ko o ko bɛ yen n'i bɛ fɛ ka bɔda sɔrɔ a la a kɛra musoko ye o a kɛra furuko ye o a kɛra denko ye o a kɛra bana ye o a kɛra taama ye o a kɛra papiye o a mana kɛ diɲɛ hami o hami ye n'i bɛ fɛ ala ka tasibila don a la a mana kɛ diɲɛ ko o ko ye n'i ye nin gindo ye n'a bɛ f'o ma ni secret donc n'i ye o kɛ ala b'a jaabi i bolo olu t'i yɛlɛma fiyewu ala yɛrɛ de nana n'a ye ko jɔnw M'aw da foyi kama a ka ne bato o bato in na jumɛn de b'a la a ka ne wele a ka ko ɲɛw la n bɛ na ka na jaabi donc alihamudulila an bɛ tɛmɛ ni gindo ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka gindo dɔn alahu la n'o ye ya alahu i b'a zikiri chiffre jumɛn na i b'a zikiri ba kɛmɛ ani ba mugan ani naani o de bɛ taa bɛn 124 000 fois donc i b'a zikiri ba kɛmɛ ani ba mugan ani naani donc ɔ n'i ye a zikiri o la i bɛna ye k'a fɔ ni se b'i ye taa tamaro caman sarakatu ala ka yatimɛw ani ala ka dɛsɛbaatɔw la ala ka jɔn ɲumanw la i bɛ tamaro sarakatu la o bi i ka ala tɔgɔ k'a jaabi kosɛbɛ o de ye a sarakato ye jɔn min bɛ yen ni koba a bɛ fɛ k'o kɛ koba de ka d'a ye a bɛ fɛ a ka jaabi k'a a ka taa sagajigi jɛman kelen san o de a mana kɛ saga fasugu fasugu a ka taa saga san k'a faga k'a di dɛsɛbaatɔw ma k'a di mɔgɔ minnu ni a ka kan k'a d'olu ma i b'a ye ala b'a jaabi n'i fana ye koba de kɛ ala bɛ koba d'i ma n'i bɛ ko belebeleba kɔ tuguni mɔgɔ min bɛ yen ni se b'i ye i ka misi san nin zikiri in kɛlen kɔfɛ i ka misi san k'a da ka sarakatu silamɛw la donc n'i y'o kɛ ala bɛ na ni jaabili ye i ka ko kɔnɔna na donc i b'a ye zikiri min ka jaabi bɛ na mɔgɔ min bɛ fɛ k'a ka kabako ye a ka bɔ yeli la n'o ye zayirɛ ka taa yebaliya la fɛn minnu t'i ye n'o ye batini ye k'i ka don o don i k'i jija ka nin zikiri kɛ donc n'o ye ba kɛmɛ ba mugan ani naani n'i y'a kɛ don o don i bɛ taa san san kelen ma yɔrɔ o yɔrɔ donc i bɛ fara mɔgɔw la i bɛ tugu ala kɔ i bɛ jɔn ɲumanw i b'u ka sababu dɔn i bɛna ko caman dɔn a la ala bɛna ko caman d'i ma donc an b'a fɔ denmisɛnninw ye an b'a fɔ karamɔgɔw ye k'a fɔ kalandenw ye k'a fɔ mɔgɔw ye u k'u jija zikiri de fɛ diɲɛ fɛn bɛɛ de gulonlen don zikiri la k'u k'u jija o de la u bɛna ka na diɲɛ hinɛ ani lahara hinɛ sɔrɔ donc an b'a fɔ bi rabana atina fi dunya hasanatan fil akirati hasanatan wa kina azaban nar donc salam alekum wa rahmatulahi wa taala barakatu